ndị be anyị daalụkwa na abịakwanụ m kelu ka eke si anya na anwụ o nwere ife m sị ka m tụnye ọnụ ọ dị oke mkpa ee ụbọsị a ka a nọ n'ihu akwụkwọ nke a na-akpọ Facebook o nwego ọnwa one ma one gara aga very dark man ji wee je China ụnụ ma onye a na-akpọ very dark man onye na-ewi n'ife gbasara ihu akwụkwọ a anyị na-eme o jere China o jere imere onwe ya azụmafịa ọ kpatatụgo ego chi enye gị ego o wee jee China sịkwanụ ka ọ zụọ afịa dị ka ndị ọzọ si azụ mgbe ahụ o jee China izizi ọtụtụ ndị be anyị si na o jere ịkụ ndị be anyị afịa emechaa nke ahụ ọ dịka a sị na aha ekwuzi ya na ọ dịghọzi n'okwu a na-ekwu onye ọna emechikwa ọnụ mana nke o jezila ọfụ a nke very dark man jezila ọfụ a ọ ka nọkwa ebe ahụ kịta ọ na-agba ndị be ọtụtụ ndị be anyị gharị anụgo m ọtụtụ ife ụfọdụ asị na ọ chọrọ imebiri ndị be anyị afịa o nwebụghị ife anyị anụbụghị anyị anụgo nke wagaji kwuru ee na ọ na-eje akụ ndị be anyị afịa anyị anụkwana nke JPAC kwuru Indonesia na ya m wee na-achọ ịgwa ụnụ wagaji ma ọ JPAC ha ada ekwuchitelu ndị Igbo ọnụ biko tupu iwewe iwe gegodo ntị n'ife m na-ekwu tupu iwewe iwe gegodo ntị wagaji ma ọ JPAC ada ekwuchitelu ndị Igbo ọnụ ha na-ekwu maka pocket ha mm. maka ife ha ya erite afụbọ m ka wagaji na-advertise afịa mana ama m na JPAC na-advertise afịa ọtụtụ afịa JPAC eje gobute ụdị machine ahụ abịa na-elewe ndị be anyị ngala ọnụ ọkwa unu nụrụ maka ya unu nụrụ na a na-ele ụfọdụ sị na 2.4 ụfọdụ sị na 2 million mgbe pastọ eh, fada ka reverend fada jekwurie n'azụ ọ dị ka ọ sị na 18 whereas 1.8 ọkwa unu nụrụ maka ya o nwere onye na-aza afa sị igbo na-egbu igbo mmadụ zara afa sị igbo na-egbu igbo ọkwa ndị be anyị ka a na-elesi ya one ahụ ego ole ka ha gorie na China wee na-elesi ndị be anyị one ahụ a sị na ebe onye bi ka ọ na-awachi ọ ya ozugbo onu ha fụ ha na na ọ dịka very dark man ọ na-achọ imechiri ha ụzọ ha si eri ha pụta ha asịgo na ọ na-attack ndị Igbo mbọ ha attack ndị Igbo ife very dark man na-eme amaka o nwe ka o si egbochiri ndị Igbo ụzọ ife ọ na-eme amaka ọ wụ na ọ ya akụ ha afịa ọ ife a chọla achọ a bịa maka ndị na-egokarịla afịa ha ọ ndị be anyị ịne nnukwu machine ahụ ọ dị ka ladies machine ọ dịghọ ka nnukwu machine ọ zie na e nwere nke nnukwu amaghọ m ọnụ nwekwa ndị nnukwu o gosiri amaghọ m ọ ndị be anyị ka ya azụ ya very dark man bubata machine ahụ ndị be anyị lewe ndị be anyị gowe 400,000 ọ maka kama ndị be anyị ya na-ego 2 point and ụfọdụ na-agbakwụzi mgbe a sị na battery na nke o butere na battery adịghị chelu ka o bute ka anyị mara ego nọ mgbe o bubatara ya ife dị n'afịa afịa wụ open market onye nke ka ada ọnụ i golo ebe ọ dị cheaper achọghị m ịma ma onye igbo ma onye o nwere n'ife ehe ya agwa m ife dịka a sị na na i si obodo oyibo abịa ehe a sị na isi Enugu gara ka ala ọnụ ee mana isi Lagos dụtụ cheaper karịa enwere m ike so na-efe Enugu mana nke a ife gbasara afịa batagolo be anyị afịa ebubatara ebubata ndị Igbo anyị chọrọ iriwu onwe ha ọ wụ na nke very dark man bubata na ọ na-ele 400 and a sị na nke ndị be anyị ndị Igbo na-ebubata ọ wụ 1.5 million ma ọ 2 million ma ọ 2 point kedu nke i ye ego ma ọ 1 million kedu nke i ye ego i ye egolu nke dị cheaper and nke nke m ma egokwa wụ nke ahụ dị cheaper ha butuo ha chọọ ka ha lee afịa ha butuo ị na-aghọta so waga ji na JPAC nwere ndị ha na-agbara odibo ọ ndị ahụ ka ha na-eprotect ọ ndị ahụ ka a na-achọ imechila afịa ọha ndị Igbo ka a na-emechila afịa unu ekwekwana ka onye ọbụla ghọgbuo unu ndị ahụ ha na-represent ka ha na-agbalụ mgba ọ ha nwa ka a na-agbalụ mbọ niile a ka ndị ahụ ha na-represent ka e wee tituo ife very dark man na-achọ ibubata ka o wee ghara ịsụ JPAC na e, ebe o si eri ka ọ ma aha m akọwa ya ọnụ mana gbasara okwu anyị na-ekwu ebe ọ ya-esi eri ka ọ na-eche ndị ọ na-represent achọghị m ha wee na-asị na ha he na na-agba ndị Igbo nke ahụ ịgba ndị Igbo mgba ndị be anyị mgbe a na-agba ndị Igbo mgba anyị ma unu ekwena ka onye ọbụla ghọgbuo unu anụrụ m ife wagaji na-akọ nụkwa nke JPAC na-akọ ife a na-akọ ọ wụ nkọsasị rubbish abịa ma very dark man enweghị ike ịkwụsị ndị Igbo business ha mewegolu makwa mgbe ndị Igbo mewe business ndị China nọcha ebe a na Naịjirịa ụbọsị a ka m jere ịjụ ese roof

ee eh. ha wee na-akọwalụ m na ya ka mma na mụ goro ya na be anyị na ha nwere representatives na be anyị na m goro n'aka representatives na ya adị cheaper m wee nelecha ya m wee sị ọkwa o tenarị ndị China nọ ebe a in fact o nwekwara onye ọzọ nyere m nọmba onye China na trade fair ife a na-azụ ọ wụ roof so o nye anyị nọmba mụ na m wee kpọọ onye China o wee sị m ya ụdị ọ na m achọna ife m ji ife akọwala ụnụ wụ ndị China ahụ nọ ebe a since ọhọ taa ka ha bịalụ ndị Igbo ma na-azụ afịa onweghị onye ya-achụpụnwu ndị Igbo very dark man abịaghị ka ọ chụpụ ndị Igbo ọ bịara imere onwe business ka o wee kpata ego o nwetara ego n'ihu akwụkwọ nwetago ezigbo ego ọ chọkwa ife ọzọ ya na-enye ya ego maka ihu akwụkwọ nwere ka o si adị ụbọsị sọrọ ha akpapụ ụdị ife ọ na-emekwu ọ ife eji akpapụ mmadụ n'ike ka o nwee ife ọzọ o tinyela aka ka o meela onwe business very dark man abịaghị ịgba ndị Igbo mgba asị abịaghị ịgba ndị Igbo mgba unu ekwezina ka ejiri eghowe unu unu fuo ebe afịa dụ ọnụ gbafelunu gote na ebe ọ dị cheaper unu ekwena ka mmadụ ghọrịa unu maka brand ọ na-represent unu na-anụ ife m na-ekwu so ndị ndị be anyị emego business since ndị ọcha enweghị ike ịkwụsị ndị be anyị azụmafịa ha ndị be anyị ma na-azụ n'obodo oyibo ebe ọ na ndị be anyị na-azụ onweghị onye nwere ike ịkwụsị ha ife gbasara azụmafịa afụbe m onye ndị ka ndị be anyị ọhọ ofu very dark man ofu mmadụ ofu onye ya-abịa kwụsị ndị igbo ife ha na-azụ onye Igbo amaghị ife a na-eme wụ onye a ya-akwapụ ọ maka ndị na-asị ụnụ na very dark man bịara ịkwapụ ndị Igbo nweghị ndị Igbo ọ bịara ịkwapụ ọ na-emere onwe business abịa ma nke ahụ dịka m si wee kwubu na mbụ i nee na machine a na-ekwu okwu ya ọ dị ka ladies machine a na-anya ị bịa n'ugwu awụsa i nwere ike ịfụ mmadụ ofu ma ọ wụ ịbụọ na-anya meshin a ma ụmụ nwaanyị na-anya ma ụmụ nwoke obele meshin ka m na-ekwu ụdị a very dark man advertise ụbọsị ọ na-ele ịnụ ọnụ ndị na-anya ndị be anyị na-anya ndị ugwu ha anya so kele ndị ya-ego mechin a na-ebubata ọ kwa ndị be anyị kele ndị ọ ya-afụ ụfụ na ị ya-afụ mechin a na-ele 400 ma 500 ma 600 ị hapụ ya jee ebe a na-ele 2 point ma 1 point mbanụ mmadụ ọ na-akpata ka ọ tụfuo onweghị onye na-akpata ka ọ tụfuo so hapụ na ife ahụ JPAC na wagaji na-ekwu onweghị onye na-akpata ka ọ tụfuo ọ wụ na ndị be anyị ege very dark man bubata bịa na Igbo bịa lesi ndị be anyị ọ wụ ha anaghị ele cheaper lee cheaper karịa ife ndị a na-ele anyị ego very dark man unu ekwena ka a wa unu dịka m si agwa unu ndị a na-ekwu JPAC na wagaji na-ekwu gbasalụ ha na-anọchite anya ndị ha na-represent maka afịa ka ha na-amaketizi enechara m ya anya anụrụ m ife a ha kwuru m sị na owetuka nyelu ndị Igbo hei afụbeghị m ofu onye pụtara ụbọsị a ka a na-agwa ụnụ na ọ ya-abịa chụpụ ndị Igbo n'afịa unu kwelgasịa he anụgasị m ife ụfọdụ na-ekwu na-ebugharị ya news e, ebe ọwụna ebe ọwụna na ọ na-abịa na ọ na-agba ndị Igbo mgba onweghị mgba ọ na-agba ndị Igbo mgbe ọ gbalụ ndị Igbo mgba anyị ma anyị na-enene ọ ha agba ndị Igbo mgba ọ na eh, the boy na-agbara onwe mbọ etu ọ ya-esi bụ uru etu ọ ya-esi we onwe ka o si wee dị n'ihu akwụkwọ onwekwa ife ọzọ ọ na-eme mbọ ka ọ na-agbara onwe ụnụ aṅana ndị na-asị ụnụ na ọ na-attack ndị Igbo ọ bụrọ ndị Igbo ka ọ na-attack ọ na-emere onwe business ee ife JPAC na wagaji chọrọ nụ wụ ka anyị je gowe mechin ebe ọ wụ 2.4 maka na anyị wụ ndị Igbo 2.4 hapụzi ebe a na-ele 400 ma 500 ma 600 ọ ife ha na-achọ ịkọwala anyị ọ wụ na ha nwa chọrọ ile ma ndị brand ha na-represent ha butuo afịa ka onye ọbụla golu unu ekwekwana ka a na-akọrọ ụnụ rubbish ife a JPAC na wagaji kwulu ọ mkparị nyelu ndị Igbo ọ ya ka m ji kwuo na ha ha ekwuchitelu ndị Igbo ọnụ afia wụ open market achọhọ m ka ife a te aka achọrọ m ịkwụsị ebe a afia wụ open market onye bute ya lee ị chọọ ịka onye ọzọ afịa butuo nke gị unu akọzinala anyị rubbish unu ekwekwana ka a ghọwa ụnụ and eji m ohere a na-agwakwa JPAC na Wagaji ụnụ akparịzina ndị Igbo ndị China nọ ebe a ndị ọcha nọgasị ebe a na-represent company ha na-ele ya direct ndị Igbo wụ afịa ka ha na-ebute nya ka ha chụpụnwụghị ndị Igbo n'afịa wụrụzie ofu onye a ndị be anyị a gwa ọmara ọ mara a gwara ofeke o fenye isi n'ọfịa ebe a ka m sị ka m hapụ ya ngwa na ka ọ ghara ite aka afa m wụ Azụka Oje